pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri The DC President wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi kukupasirani audio yomaliza mu chaka chimenechi cha 2025 lero pa 31 disemba 2025 tsiku limene ndi loopsa kwambiri tsiku limene ndi pakati pa moyo ndi imfa ndi wofunika kusamalitsa amalawi chonde chonde makamaka pamene tikupita m'maphwando komanso makamaka pamene tikuyenda m'misewu yathu chifukwa m'misewu yathu yakuno ku malawi ngakhale boma ali kukakamira kumakweza tologeti koma misewu ndiyowonongeka kwambiri ndimamva chisoni ndikamaona anthu aku makanjira akulephera kuyenda kupi- kupita kwawo kapena kupita mtawuni kukapanga mabizinesi makamaka mu nyengo imene iyi panopa ndiye makanjira road ndikukuwuzani inutu aboma kumeneko kuti pamene mukuganizira zokonza misewu yambani ndi makanjira road umene unangoyikidwa pa kampeni kupita ku qatar kukatengedwa ma billions koma ndikuzidya ndalama zonse mu boma la chakwera msewu wina womvetsa chisoni kwambiri ndi wa muloza chiringa phalombe road umene unanamizidwanso ndi anthu andale kuupasa ma billions koma ndalamazo ndikuzidya inutu ndifuna ndikuwuzeni misewu yambiri yawonongeka nkhotakota road to mzuzu komanso kuchokera ku mzuzu kupita ku karonga misewu yaonongeka from mzuzu to lilongwe vaya kasungu misewu yaonongeka kwambiri ndipofunikira kunena kuti inu amene mmadziwa za ukadaulo wokonza misewu tayikani macontractors yeniyeni chifukwa macontractors athuwa ama- ambiriwa ndi afeki inu tauoneni msewu umene anapanga bakili muluzi kuchokera mu limbe kuzera ku thyolo kukafika komwe kumuloza palibe pothole pakana paliponse ndipo tikuyenera tiavulire chipewa amenewawa a study komanso group 5 inde ndi kumalawi kuno kuli akatswiri ngati a deki construction raise construction mark construction uh, paramount construction amenewanso ndi akadaulo okonza kapena kumanga zinthu zosiyanasiyana koma makampani ambiriwa mukaawunika ndi anthu andale afeki onena kuti angofuna basi azingodyera ndalama koma chitukuko kapena kumanga chinthu chi- osachimanga zenizeni so ine ndimadandaula kunena kuti kuno ku malawi kwachuluka kwambiri katangale misewu yambiri ikupha anthu chifukwa cha katangale kuona mmene akukonzera nsewu kuyenda makilometers angapo nsewu kungoyenda olo 3 days watibuka kale chifukwa cha corruption sindikudziwa kuti maengineers athu ali kuti amene amaona za misewu amene amaona kulimba kwa misewu even mabridge amene ambiri ndi afeki atengedwa atengedwa ndi madzi makamaka pa mvula imeneyi lero tiyalankhuliraso amalawi part 2 ya kuchipatala mavuto amene akukumana ndi amalawi mu zipatala zosiyanasiyana makamaka ku Queens komanso tiyaliriraso amalawi amene akukumananso ndi mavuto osiyanasiyana kuja kumatchedwa m'makampani osiyanasiyana opanga zakumwa ndi zakudya kumenekuso kuli uve kwambiri uve osa, osakhala wamasewera andi ndizomvetsa chisoni kunena kuti dziko lathu likulo- likulolera ngakhale lili ndi ma- mabungwe amene amazaona za ufulu wa anthu ogula komanso ufulu wa anthu ngakhale awo amatchedwa um, Anz- anzathu awa amachedwa competitions and fair trade anthu amene wawawa sakukhala ndi inspection tour even ma city assemblies sakukhala ndi ma city oja- ana amene ma, ma tours oti a, a, aone achite inspect mmene zilili zinthu muno m'malawi Koma tisanafike kumeneko kuti tikuwuzeni za zimene zikuchitika mu zipatala komanso uve umene ukuchitika malo osiyanasiyana kumbali ya kumatoileti nangofuna ndikutengereni ku M'mbelwa district kumene uh, kunali kuli project imene amafuna accountant kunali di, pa December 9 kunali ma interviews ulimi ndi chilengedwe framework Ip- ndi project imene ikufuna accountant ichitika ku m'mbelwa district koma ndafuna ndikuwuzeni kuti inu a acb tathamangani ku m'mbelwa district kukuchitika za chinyengo koopsa inu taonani anthu kuwayitana ena kuchokera ku karonga ena ku blantyre ena ku lilongwe ena madera ngati ku mangochi ena anachoka ku likoma kubwera kumene kujako koma munthu atampeza kale kungowayitanira enawo kuti akangokulisa ka- amene akaperekeze amfumu koledzera koma akuziwa kuti amp- ampeza kale amene amamfunayo akungofuna kuti mu, mu mabuku mwawo muonese kuti anthu anabwera ku m'mbelwa district pa 9 december kuzapanga ma interviews aulimi ndi chilengedwe framework project koma anthu atapanga kale za chinyengo interview ndi interview opanda munthu wa technical ayi koma kumtenga board chair ndi mamembers ache awiri kumawapanga interview anthu ophunzira kwambiri ndi ziko lomvesa chisoni ziko lomvesa chisoni katangale wafikapo andi pakuyenera kuti inu a dpp mupange zinthu zosiyana ndi maboma ena chifukwa anthu ali ndi high expectation kuchokera kwa inuyo malumuzana makosana magaye kunena kuti dpp ah, mwina iyendesa zinthu mosiyana ndi anzawo koma ngati mungafoire zikhalanso chimodzimodzi anthu adzadziwa kunena kuti andale amaona zinthu zolakwika akakhala kunja kwa boma izizi zikuchitika ku m'mbelwa district sikuti zikuchitika ku m'mbelwa kokha ayi zikuchitika malo osiyanasiyana m'makhonsolomu muli chinyengo chowopsa olo kuti munthu upeze contract ndiye kuti uzikhala kuti ukugawana ndalama ndi ndani ndi akuluakuluwo lero nkhani yathu yoyamba ndikukutengerani ku queens hospital ku blantyre kumene kuli uve woopsa makamaka ku queens overflow tikati queens overflow ndikuja anamanga matenti abale anga mudziwe kunena kuti queens yonse ija ku overflow kuli toilet imodzi ya amuna toilet imodzi ya akazi ndipo anthu amachita kuyima pa nzere kuti azikalowa mu toiletimo ndizomvetsa chisoni kuti anthu odwalika ena amachita kuziwonongera ali pa nzere kuti munthu akazithandize kaya akabibe ku queensko ndiye kuti munthu akuyenera ayime pa nzere andi chinanso chimene chikumvetsa chisoni ku queens munthu umakhonza kupita kumenekoko mwina 8 o'clock usiku ngati mmene zachitikira dzulo munthu wina anamenyedwa pa roundabout yochokera ku ndirande ukamadzera msewu wa magalasi kumuvula kummenya anthu kumukhapa kumtenga kupita naye ku queens anamukhazika kuchokera 8 koloko ya usiku pakana anadzamuthandiza itch imachoka 20 minutes past 5 kodi ameneyo sakanamwalira komanso kuli apeshenti ena amene akudwala shuga apita kumene kujako ndi anthu ena ambiri kuwakhazika kuchokera 3 am kuzawathandiza mma 3 pm so madzulo 4 pm madzulo 5 pm madzulo manesiwo madokotalawo amangokhalira pa mafoni olo akamakufunsa matenda amakufunsa matenda ali pa foni makonda oyezetsa iyo mukudwala chani Iwe tatenga ujeniyo ike pakutipo mwayamba liti ali pa foni Anthu sakuthandizidwa moyenera makamaka zipatala za boma and izizi siku Queens kokha ayi zikuchitika madera ambiri even olo ku Chikwawa ku Chikwawaso hospital kuli uve ku Nsanje kuli uve ku Mulanje district Mangochi ndiye hi padakale pano pa ku Mangochi tapitani mmaodi mumukapeza kuti anthu akulumidwa udzudzu koopsa not even a net kulephera kuchita procure neti yeniyeniyi neti anthu akuvutika kumachita kupha udzudzu uja pakati pa usiku patient kumampeza akupha udzudzu olo kapena angopeza provision ya makoilo ayi ndithu so muzipatala mwathu mukuchitika uve kwambiri and one of the worsest hospitals in malawi kumene kukuchitika nkhanza kupatula ku kamuzu central hospital ndi ku mzuzu koma ndi ku queens hospital kumene kuli toilet imodzi komanso matoilet oti obloka anthu amati akazithandizathandiza akaima panzerepo amakatunga madzi ndikumathiramo ndamva chisoni amayi ena anadzi atadikirira nthawi yayitali anangozionongera ali panzere ndikuola ni manja ndikukathira mu ujeni muchintondomo movuta kwambiri even olo bafa yache bafa ya ku queens kumene akusamba anthu ku overflow inu mukhonza kulira mukhonza kugwetsa msozi kumanena kuti koma kumene kuno ndi ku malawi ku malawi ku ukuku ndi ku malawi ukuku anthu akupangiridwa nkhanza koopsa andi kuchipatala kujako anthu ambiri akumamwalira osakhala chifukwa cha kukula kwa matenda koma akumamwalira chifukwa cha nkhanza cha mwano wa manesi ndi madokotala andi anthu amenewawa amalumbira kunena kuti adzathandiza kuseva miyoyo ya anthu and the and anthu amene ali olemera amapita mu zipatala za private kuli bwanji munthu wosauka adzapita kuti andi mankhwalawonso mwambiri momwe mulibemo koma anthu akuzunzika even ena oti achoka miyendo ena avulala pa ngozi kupita ku emergency kujako anthu akudikirira 5 hours anthu akudikirira 6 hours even olo ku liwonde machinga district hospital kupitako kumenekoko ati kumanena kuti anthu anthu ngati dzulo anthu anakhala panzere kuchokera 6 koloko anthu amabwera ena kuchokera mutali mutali ku nsanama kuti kuti ku ntaja kubwera kumene kujako kuchipatala chawo akuwauza kuti cha m'ma past 11 ali zipitani adokta sabwera azabwera lachisanu are we really serious nkhani ina imene tikufuna tilankhule makamaka kwa a minister of trade komanso makhansala wonse makamaka mameya meya wa mzinda wa blantyre meya wa mzuzu meya wa zomba meya wa lilongwe tayang'anani matauni anuwo muli uve koopsya makampani makamaka opanga zakudyawa ngati mabuledi mimowa ma drinks ena ndi ena muwayendere mwazizizi mukaone ku matoilet kwawo ndamva chisoni imodzi mwa makampani amene amapanga mowa m'malawi munomo achibuku products tapitani ku kanengo ko mukaone ku matoilet kwawo kwazaza makatoni rrrr.

kampani yayikulu ngati chibukhu ijayo e, and, and moreover ikupanga zakumwa and izizi izizi panayenera kuti a competitions and fair trade komanso akama plus ma officials aku inspection aku ma city assembly munayenera muziyendera makampani ngati amene wawo anthutu akudya zauve even kopanga nkhuku kumene nkhuku zimama zikuzulira ku toilet munayenera zimene zizi muziganizire anthu akudya uve mu 2026 mu tikuyenera tisinthe ngati amalawi tikuyenera tipange zinthu in a positive way musamangodikira anthu azungu akabwera ndi azikupangirani zinthu ayi kuti kuti kubwera mzungu kuti akugwira ntchito ku chibuku kuja muona kukhala kwa ukhondo koma ifeyo amalawi kaya tinatani kaya andi vuto lalikulu kuno ku malawi anthu anazolowera kumakanyera mutchire anazolowera chifukwa chokunena kuti matoilet athu ambiriwa muli uve kwambiri kuiona kampaniyo pali anthu ozindikira anthu ophunzira amadigiri koma madzi palibepo even olo maministry mu madepartment osiyanasiyana anthu amachita kumatunga madzi muchi- muzigututu kuzisiya ku toilet kujako basi akapitako abwana oti ali musuti yawo akapita kumene kujako basi azithandize thandize atunge mazi azi- akhutulire muntondo ndizoona zimenezo zopangisa manyazi kwambiri so ma authorities ngati akama aku inspection yaku ma assembly mameya monga amene akupangira jomo uja jomotu akugwira ntchito yabwino ngakhalenso tikulangizeni a jomo kunena kuti tayang'anani tawuni ya limbe town ya blantyre makamaka cha pa large kuj pamene paja pamaphulikaphulika pamene pajapo mukunyasa mutawuni muja muli manyi okhaokha mu- mutawuni ya limbe mukununkha makamaka ukuku kwa, kwa amwenyeku muyende mene muja mucho, muchoke pa blue bed mupite kupakana ku polisi kuja mukaone komanso even matoiletwa muziyendanso ndi mmapolisi station momwe mukaone uve umene uli ku limbe station mukaone uve umene uli pa ziro pa zomba ziro pamene ndimakhala ine koma akuluakulu toilet ili ku zomba zero pa, pa polisi ya pa zomba inuyo mukhonza kumva chisoni toilet yo kuti yangozaza manyi okhaokha kumadabwa abale anthu aja bwanji even inuyo apolisi mwayandikana ndi matoilet koma simu- simmamva kununkha eti Simmamva kununkha mmaselo ambiri mu muli uve kwambiri ndipo panafunika kuti am- an- andale ambiri muzimangidwa muzikaona mmene zilili mmaselomu mwina mukachoka kumenekoko mukhoza kuzanena kuti atiyeni tisinthe tiathokoze awa a Vitu- vitumbiko mumba atapita kumenekoko anakaona mmene anthu akuvutikira athandizatu anthu vitumbiko mumba amwe athandiza anthu ena mtima umenewo ndi mtima umene timafuna inu atu- a- a- andale kuti muzipanga bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi southern africa